Beni agatadas e beni agataus a un'atòbiu nou de Boga Boxi, sa mannada in limba sarda ca bolit contai fatus, istòrias e punnas ca donant caballu a s'isula nosta. Oi s'ingolleus in Siddi, in su coru de sa Marmilla, innui est acabada immoi immoi s'editzioni noa de Apetitosamente, su festival didicau a sa cosa de papai bona e a sa cultura de su logu, ca de annus est diventau de arriferu po chini tandat a scuberri sa Sardinnia tra is sabores e is traditzionis de cosa sua. Ocannu puru in is bias e in is pratzas de sa 'idda si funt trobius momentus de cumbidus po testai sa cosa papai, laboratorius e atobius cun chef, produtoris e istudiosus de sa cosa de papai, una manifestada ca at scìpiu uniri sabores e pensamentus

Candu si seus inventaus me in su duamilla e ses custu festival Appetitosamente Festival Regionale del Buon Cibo dd'eus fatu po duus motivus principalmente, su primu est po circai de mantei in pei cussa chi est s'identidadi, s'identidadi chi est s'aspetu principali de unu populu e quindi in custu casu de una idda, s'identidadi. chi est fata de storia, chi est fata de traditzionis, e guai chi custas manchint, poita ca iat a bolli nai a sparii puru su pòpulu. Quindi, prima de totu dd'eus fatu po poderai totu custas cosas chi babbus nostus e nonnus nostus s'ant tramandau e quindi po torrai a ponni in circulu un'economia Un'economia chi siat però basada asuba de is competenzias de is cosas chi scideus fai nosu, no cosa chi benit de atru logu, ma apoderai cussu chi s'ant imparau a fai is antzianus cosa nostus. E nosu seus cunvintus ca asuba de custu nci at a essi senz'atru un'economia. Appetitosamente est unu festival, anca si chistionat de cosa 'e papai, si papat puru naturalmente, si papat, si chistionat, si si onorat su sa cosa 'e papai, però sa cosa 'e papai no est feti po nareus po necessidade de vida ma est anche po su spiritu e quindi si chistionat de cosa 'e papai cun sa cultura, cun is ispetàculus, me is ispetàculus e naturalmenti si ndi chistionat anche a mesa. Sa Cooperativa Villa Silli est una, nareus ca est sa sociedadi o su grupu de personas chi at collaborau cun s'amministratzioni E a s'inìtziu, candu s'est pensau de fai apetitosamente una sociedade chi ofrit servìtzius turìsticus, e teneus in gestioni su Museu Ornitològicu e su Parcu Sa Fogaia chi s'agatant innoi a Siddi. In prus fadeus itineràrius, escursionis, collaboraus cun totu is operadoris chi nci funt in su territòriu, sia operadoris culturalis ma anche produtoris e chiunque potzat fai fai calincuna cosa chi podeus inseri in d'u pachetu e pensaus siat interessanti po u visitadori. Apetitosamente est nascia in su dumilla e ses, imoi est sa dexiottesima editzioni. A s'initziu fut una manifestatzioni pogheddu prus pitica, però sigumenti non si 'oliat arrischiai de fai de de su festival de custu festival ua sagra poita ca apetitosamente anche chi nc'est meda cosa de papai no est una sagra est u' eventu culturali poita ca sa cosa de papai est biu comente a elementu culturali e totu su chi benit fatu si circat de ddu fai po approfondiri is aspettus culturalis de sa cosa de papai. Festival Apetitosamente nascit in Siddi poita ca Siddi dd'at una traditzioni antiga cun sa pasta e in Siddi me is annus cincuanta est nascia sa prima industria agroalimentare de sa Sardegna, sa pasta Puddu. Prima de insaras puru si si fadiat e si bendiat pasta. Apetitosamente est unu momentu anca sa genti est invitada a bei, agatat anche cosa de papai chi est una de is atrativas prus mannas chi ci siant po dogna essiri umanu e in su stessu momentu nci arrennescit in carrera de scoberri calincuna cosa de sa 'idda, tipu ca ci funt dus museus, a Siddi ci est unu museu ornitologicu specializau in ornitologia S'atra, chi no est meda connotu, nc'est su Parcu naturalisticu e archeologicu, anca ddu est puru su nuraxi a corridoio Sa Fogaia, nc'est su Museu delle tradizioni agroalimentari della Sardegna, Museu Casa Steri, nc'est unu ristoranti chi est Ristorante Da Farris chi est su ristoranti a intro de un'edificiu storicu de sa 'idda in stile liberty. Gestisco custu ristoranti de su duemilla e binti. Deu so stau emigrau a Roma a trintases annus. Apu fatu custa scelta de ndi torrai anca seu nàsciu po fai calincuna cosa. Fut su sognu miu, nareus, de fai calincuna cosa, ristoratzioni, in sa zona, in Marmilla, anca seu nàsciu e crèsciu. Quindi Si fut presentada custa oportunidadi de su ristoranti Casa Puddu a Siddi e dd'apu, ddi nareus, pigada al volo s'oportunidadi. Siddi est importanti po sa cosa 'e papai poita ca nc'at ancora signoras, associatzionis, chi faint is cosas traditzionalis cumenti fadiant is nostus antenaus, usendi, ita ndi sciu, su trigu feti coltivau innoi in zona in Marmilla, cumenti sa pasta chi oi eus propostu nosu, is tallutzas, su ragù di bue rosso, fatu In domu, nareus, una pasta traditzionali pròpriu de Siddi est fata esclusivamenti cun farinas de trigu coltivau innoi in zona, in Marmilla. Siddi s'est sempri prestada a custas manifestatzionis, a custas manifestatzionis bellas chi promovint Sa gastronomia, nareus, buon cibo, s'amministratzioni s'est sempri prodigada, nareus, po fai custas manifestatzionis, poi nci est Villa Silli chi organizat meda de custas manifestatzionis duranti totu s'annu, non solo, non sceti Appetitosamente ma puru ateras manifestatzionis, nareus Quindi Siddi est, nareus, capas sa, segundu mimi, sa 'idda de sa Marmilla prus chi proponit custu tipu de manifestatzionis. S'amministratzioni comunali at pensau ca sa cosa 'e papai fessit una de is cosas prus interessantis de Siddi, impari a totu cussus chi funt is monumentus chi nci funt, Siddi Est una 'idda chi est rica de cultura, ma est rica de storia, de archeologia. Teneus su Pranu de Siddi, anca ddu est sa tumba de sa Domu 'e s'Orcu o tumba de gigantis, chi est meda importanti poita ca rapresentat una de is tumbas a filari, E tra is mellus chi si podint ligi ancora beni cun totu sa strutura architetonica tipica de is tumbas de is gigantis. Totu a giru a giru de su prau de Siddi ddu funt sexi nuraxis. Unu de cussus est su nuraxi a corridoju Sa Fogaia, chi si podit, cussu si podit giai visitai, est datau millesetecientucincuanta avanti Cristo, e est meda particolari poita ca rapresentat, in custu in custu nuraxi ddu funt rapresentaus segnus de passàgiu, tra sa costrutzioni de is nuraxis a corridoiu e is nuraxis chi poi funt benius dopu chi funt prus elaboraus e funt cun is torris insoma tipu tipu ita ndi sciu is villàgius nuràgicus a ca ddu funt prus de una torri o monotorre. C'at atrus situs archeològicus chi funt me in su me in su territòriu de sa 'idda e custa est feti s'archeologia. Poi teneus una una crèsia romànica de sa segunda metadi de su milli e duxentus, sa crèsia San Michele, chi portat unu frègiu a nche ddu funt figuras scolpidas chi funt meda interessantis poita ca ddoe at una figura umana rapresentada conca a bàsciu e fait fait discuti e fait chistionai is istudiosus. Siddi est una 'idda pitia, est sempri istada pitia, però immoi cumenti a tantas atras biddas de sa zona at perdiu meda abitantis e quindi totu su chi seus fadendi nosu amministratoris est po circai de ddu blocai custu spopolamentu chi afligit, insoma, sa comunidadi, no sceti cosa nosta, ma de totu sa Marmilla, de totu sa Sardegna e chi 'oleus est unu fenomenu chi riguardat totu su mundu, poita nc'est custu spostamentu, insoma, anche ddu funt is grandis citadis po podi bivi. E quindi totu su chi seus ponendi in atu in custus annus est de valorizai su chi teneus. A su primu postu, oviamenti, nosu poneus su patrimòniu culturali e Siddi, tocat a nai sa beridadi, ndi tenit meda de richesa. Sopratutu teneus una richesa me in su prau, nosu ddu naraus su prau, chi est sa cosa chi tenit de prus su siddesu, a su prau de Siddi. E custu prau ch'est pitiu, infati is studiosus nant ch'est su prau pitiu rispetu a su prau mannu chi est cussa de Tuibi e de Gesturi chi dda potaus difronti. E in su prau cosa nostu s'est poderau me is seculus, po no nai me is millenius, una situatzioni, nareus, bellissima, chi est stada incontaminada. Quindi intantu naraus ca su prau est meda bellu da su puntu de vista naturalisticu, de su puntu de vista ambientali e poi meda de su puntu de vista archeologicu. Ddu naraiaus ariseu candu eus fatu sa presentada de su festival apetitosamenti, nci fiant studiosus e tra is atrus cussus chi studiant propriu sa materia s'archeologia, Ca in su prau cosa nostu si verificat una cosa meda interessanti po is istudiosus, e cioè me in su prau fait a corona seixi nuraxis e in mesu de su prau ddoi est custu gioiellu, custa magnifica tomba di giganti sa Domo 'e s'Orcu. Seus chistionendi de su Bronzo Medio, seus chistionendi quindi intorno a su mille e cincuxentus prima de Cristu. Custu monumentu est meda importanti tant'è ca me is ùrtimus annus, po òpera de sa Regioni, est stau inseriu in cussu chi benit tzerriada sa tentative list, e cioè u' elencu, funt trintunu Monumentos in totu sa Sardegna, in custa procedura chi est abbastantza longa e cumplessa puru de po essi dichiarau patrimoniu de s'umanidadi da parti de s'Unesco e cc'est apuntu sa Domo 'e s'Orcu cosa nosta puru. Is responsàbiles de custa coperativa chi dae annus fait custa cosa bellissima chi est Appetitosamente cun Luca e Carmen, funt bennius a m'agatai in laboratoriu, aca traballu, e de inguni est partida sa cosa, nci ddus apu portaus a Belvì, a Escolca, a biri cosas giai fatas. E in custu magasinu aca tenia custus costumus. Luca cun Carmen si funt innamoraus de custa cosa e m'ant nau, Oi partecipai a Appetitosamente de ocannu e aici seus partius e apu fatu cun is anzianus e is anzianas de sa bidda, eus circau custu ferru eciu, custas cosas me is corrazus de is proprietarius chi si nd'ant donau, funt stetius de bonu coro, si nd'ant donau meda S'atra cosa chi chi 'olia fai, chi a Luca ddi praxiat meda s'idea, dopu chi iat biu custus custus costumus, chi nascit in unu laboratoriu a Santu Sparau, subitu dopu mortu Pinucciu. E totus 'oliant omagiai a Pinucciu in calincunu modu. Sigumenti deu dd'apu connotu meda de acanta, ma chi seu sinceru depu nai puru ca eus tentu grandus scontrus culturalis de ideas artisticas de cosa, però festus sempri meda legaus. Quindi 'olia contai unu pagheddu a is sparadesus a totu, ita at fatu sostanzialmenti Pinucciu, Pinucciu at semiau, e nascit custa cosa chi si narat semiau su spetaculu, unu spetaculu itinerante, con dentro cento persone di San Sperate, che usavano trampoli, ant imparau trampulus, abas, cuaddus Is piciocheddus potanta cuaddus. In prus eus fatu custa cosa cun cuindixi femias de, chi no iant issas puru mai tentu nudda a che fai cun s'arti. Cun d'u costumista chi ddi nant Emilio Ortu de Serramanna e deu chi eus fatu progetai a custas cincu femias, cuindixi femias, ddis eus fatu biri Sciamanus de totu sa terra, messicanus, brasilianus, cinesus, giaponesus, de totu su mundu, ant biu, insoma, custus, e donniunu de custas feminas at sulla carta progettau propriu su chi 'oliat fai. Ovviamenti nosu ddas eus stimolaus a pentzai ca custus costumus ddus depiant, ddus depiant ponni custus, custas gianas, custas, custa

Connoscendiddas is cuindixi personas chi ant fatu is costumus, donniunu nci at postu sa s'essenza cosa sua, cumprendi, sa s'idea cosa sua, ma cun cosas strabiliantis. U' esempiu, nc'est unu personaggiu chi portat cuatru cambas, custu da innoi, custu costumu da innoi portat cuatru cambas. In cussu momentu issa teniat u' problema a is ancas e non teniant fini de dd'operai Quindi s'est imaginada su rinforzu di atras duas cambas, poi dd'ant operada e s'est sanada eccetera. Unu atru personaggiu chi portat sa spirali fiat incinta, fiat aspetendu su fillixeddu, quindi nci fiant, cioè, chentza mancu ddu sciri issas a totu dd'eus analizau dopu, dònniunu insoma at donau un'impronta a su costumu cosa sua. Custus costumus poi funt bessius cun totu, eus fatu custa cosa de sa de semiai su trigu, de semiai su trigu cun d'una atzioni fata de musicistas de tamburus, che su in pitzus de is peddis de is tamburus issas deponiant su trigu, poi batendu chi bachetas semiant E poi ci fiat una seria de pillonis in su i trampoli chi circant de si papai su trigu. Insoma totu giogu de sa de cumenti si arat su trigu finzas a ndi ddu segai cun is spigas. E custu est, e ndi eus fatu, ocannu innoi eus fatu una sintesi una cosa meda, non totu su spettaculu cumenti dd'eus fatu in Santu Sparai, fiat una cosa unu pagheddu prus, e innoi funt bennidas issas, is tamburus, apu fatu recitai a una a un'atrici, Antonella Puddu, duas poesias de Francesco Masala, po mei Francesco Masala abarrat Unu de is poetas prus importantis chi apu connotu personalmenti e chi m'at imparau cosas bellissimas, fundamentali, si at imparau a totus s'atrus. Duas poesias chi chistionant propriu de de su trumentu chi est a traballai, chi fiat primas, a messai a manu, a ndi arregolli sa spiga fintzas a arribbai a su trigu e a sa farra e a su pani. chi est sa cosa prus importanti cun su po is cristianus. Candu eus initziau ci fuant prus pagu cosas e si ndi seus acataus ca Podiat essi bida cumenti a una sagra, invece Appetitosamente no est una sagra, est u' eventu culturali e quindi cun impegnu, grandi impegnu finanziariu de is amministratzionis chi nci funt stetias, Appetitosamente si est arricchida de apuntamentus anche si 'oleus prus de sa parti culturali de sa cosa de papai e quindi. Est diventau unu programma longu longu che una spècia de lenzou e infatis sa genti chi beit a bortas candu benint nant eh ma non fadeus non acudeus a fai totu poita ca a bortas nc'at tropu cosas de unu logu a s'aturu però su festival est cussu Purtropu depeus fini in tre dis e po poi totus cosas chi si praxint e s'interessant si tocat a circai de fai in modu chi nci siant chi combacint u' pogheddu. Cussus chi faint prus, nareus chi atirant de prus sa genti siguramenti funt is concertus, su concertu al tramonto in sa tumba, Ma anche su concertu de a mangiau a sa a candu obrescit, poita poi ddoi est anche una colatzioni, ma cussu su concertu de sa colatzioni est est tropu suggestivu, poita s'intendint totu totu is is fragus de i de is erbas aromaticas chi ddu funt in prau e est unu de cussus chi a mei mi praxit de prus, quindi no ti potzu nai cali est su prus su prus importanti, ti potzu nai cussus chi praxint de prus a mimmi Chi funt totus, poita no potzu scioberai. Ti potzu nai feti ca funt interessantis is cenas chi si faint me is bias de sa 'idda, ma anche cussas chi si faint me is puntus ristoru. Funt interessantissimus is laboratorius, poita candu fadeus is laboratorius, ca no funt laboratorius, a bortas nci arrennesceus a ddus fai de degustazioni, a bortas funt feti dimostrativus Però funt momentus anca chistionaus de u'argomentu de cosa 'e papai e nci arrannesceus sempri a coinvolgi personas chi funt meda meda preparadas. Ti fatzu un'esèmpiu, imoi funt fadendi su laboratòriu asuba 'e sa figu e nc'est u'associatzioni biodiversità gonnese chi si chistionat de sa biodiversidadi E poi in prus nc'est u' produtori de figu chi est de sa figu de Chia chi bei de Chia innoi a chistionai de sa de is prodotus chi fait cussu cun sa figu quindi poi nci nd'est u' antru chi at chistionau de is seadas e nc'est Giovanni Fancello chi at a chistionai contat u' pogheddu cussa chi est sa storia de is seadas e in prus ddu est una produtrice chi ddas fait Però is laboratòrius funt giai totus struturaus in custu modu, no? Funt interessantis is incontrus chi fadeus, poita ca comunque nc'est sempri genti speciali chi tenit cosas interessanti de nai. E siguramenti funt interessantis est interessanti s'incontru de sa de su domigu poita ca si fait in sa crèsia de Santu Micheli e nc'est sempri unu personàgiu meda meda connotu, ocannu nc'est Federico Quaranta, però is annus passaus eus tentu a eus tentu a Latouche, eus tentu a Erri De Luca, totu Francesco Abate, totu genti chi s'est distinta in su traballu chi fait. Ogni annu, candu fadeus Appetitosamente, ddu dedicaus a u tema. Ocannu su tema est Cibo e storia, e cioè s'importantza de sa cosa 'e papai chi at segnau sa storia. E ariseu propriu eus tzerriau a chistionai personas chi ant chistionau de s'importantza chi at tentu apuntu sa cosa 'e papai in s'archeologia, atrus chi invece si dd'ant nau me in s'antropologia, lo stesso, cumenti s'est sviluppau sa cosa 'e papai me in sa storia e it'at bòfiu nai me in rapportus puru umanus, no, poita ca candu si seet a mesa si chistionat e quindi est unu modu de familiarizai, est unu modu de socializai eccetera. Quindi dd'eus dedicau a custu a sa storia e poi eus chistionau de su binu cantu fut estau importanti me in sa storia su binu e cantu ddu est oi puru e totu custu oviamenti no est sceti una questioni culturali cumenti fui narendi prima antropologica ma est puru una questioni atornu a custus a sa cosa 'e papai si podit impostai puru una economia. E infati innoi nc'est cosa de papai, sa genti chi traballat ponit in esposizioni is cosas chi produxit e così via. Su primu aspetu est custu quindi de poderai is traditzionis e poi però poneus a su centru, soprattuttu cun is concertus chi fadeus su sabudu a mericeddu, In custu sobi chi meghet a ci cabai chi est una meravillia a bi custu prau cosa nostu e poi su domigu a mengiau de chitzi propriu candu est obrescendi est lo stesso una cosa meda bella chi colpiscit a totus e quindi custu ddu fadeus no sceti po una questione de suggestioni che comunque est bella, ma ddu fadeus poita ca 'obius chi sa genti connosciat cantu funt bellus custus monumentus, cantu funt importanti a ddus visitai, e imui eus incarrerau propriu de su primu de magiu, eus incarrerau su servìtziu puru de acumpangiamentu po spiegai ita fut custu monumentu, sa domo 'e s'orcu, e quindi eccu nosu dda poneus in pei totu custas initziativas po fai in modu chi Siddi si connosciat a s'esternu, chi sa genti potzat beni a visitai is monumentus, potzat beni a visitai sa 'idda e incarrerai, nareus, unu pogheddeddu de economia in custu casu. Giai de candu dd'eus inventau custu festival me in su duamilla e sexi eus fatu in modu chi su festival no fut sceti po bei po nci passai una dì cumenti si andat a tant'atrus logus, no. Nosu obeus in calchi manera chi sa genti bengiat ca podit beni a biri custa determinada cosa e quindi naraus me italiau ca obeus un turismo colto, interessato, lento, eccu, una persona no cumenti a bortas fadeus me is grandu citadis ca seus currendi, bideus e no bideus eccetera, no, unu chi 'oit bei innoi e si frimat a ddas castiai a ddas aprofondiri, a ddas ammirai e pagu a pagu e si inseriscit me in s'ambienti de sa comunidadi. Eccu, quindi nareus ca est no una selezioni, ma su chi benit a Siddi benit poita chi tenit un'idea de iti 'olit fai, no est una cosa po beniri, dai andaus a nci passai si bufai una birra me, no, 'olit beniri poita ca nc'est una determinada cosa de biri e nc'est, nareus, su contenutu u' pogheddu bellu de apretzai e de si intendi coinvolta. Sa cosa bella est ca traballant totus po realizai custu custu festival e quindi cussu est unu motivu in prus de teniri sa comunidadi unida poita ci creit a ddu fai e nosu seus cuntentus de custu nonostante traballeus meda ma seus tropu cuntentus de ddu portai ainnantis custu cosa. Totu is is apuntamentus si faint me is ispàtzius de sa 'idda, no est chi u' incontru si fait in d'una sala conferentza. Is laboratòrius ad esèmpiu si faint me is domus tìpicas, me is lollas de domus tìpicas. Quindi a bortas teneus anche problemas a acolli totus e sa genti però podit scioberai. Est importanti anche po is operadoris, po is chi produxint. po is chi produxint cosa in s'agricoltura, ma anche po chi fait i druci, po chi fait su pani, po chi coxiat, po chi acoglit, poita ci funt anche struturas a nca est possibili abarrai a crocai. Tres diis chi insoma si triplicant, si cuadruplicant is presenzas, deu ddu biu de is prenotazionis insoma de su ristorante Farris, ca est giai una cida chi seus, insoma, preus pròpiu gratzie a custa manifestatzioni, insoma, e quindi est importanti po cussu, e fait connosci Siddi puru cun is artistas chi bitint, cun su concertu in s'altopianu, insoma, fait connosci Siddi puru a chi magari ancora no ddu connoscit beni. a is turistas chi magari no scint, magari a bortas no scint mancu Siddi, nant, invece poi gratzie a custa manifestazioni si fadeus connosci u' pogheddu totus. Po custu atobiu puru eus acabau, gràtzias po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi benit cun unu atobiu nou de bogu a boxi, chi cumenti sempri si bolleis sinnalai eventus, fatus o contus chi pentzais possat essi de cabali a ddus contai,